foli kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ yayi tv filɛba jamakulu bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw bisimila an ka bidon kibaru kɔnɔ an bɛ an ka bidon kibaru daminɛ ni jamana kɔnɔ kibaruw ye ka kɛ ni lakana baaraw ye mali finitigilakaw y'a yira k'a fɔ kunun tɛnɛ fevriye kalo tile duuru san ba fila ni mugan ani naani kunnafoli sɔrɔlenw kɔfɛ k'a fɔ bamaji walekɛla jɛkulu bɛ fara ɲɔgɔn kan na Tine Azir mara la kilomɛtɛrɛ mugan ɲɔgɔn Wataguna kɔrɔnyan fan fɛ ɛri damadɔ kɔlɔsili kɔfɛ Mali finitigilakaw ye wulikajɔ dabɔ ni sanfɛ minɛnw ye o kɛra sababu ye ka dankari bamaci walekɛla caman na ani k'u ka kisɛw caman tiɲɛ n'u tun dogolen bɛ yiri dɔ kɔrɔ nɛgɛ kaɲa tan ni seegin tɛmɛnen ni sanga bi naani ye Mali finitigilakaw ye wulikajɔ filanan dabɔ ni o fana kɛra sababu ye ka dankari bamaci walekɛla caman na ani k'u ka bolimafɛnw cɛn kilomɛtɛrɛ mugan ani duuru bɔɲanko karo kɔrɔnyan fan fɛ an bɛ taa ni jamana kɔkanko kibaruw ye senegali jamana kɔnɔ ka kɛ ni ɲɔgɔn samasama ye fanga wasadenw ni fanga sinamatɔw ni ɲɔgɔn cɛ kunun tɛnɛ fevriye kalo tile duuru san ba fila ni mugan ani naani senegali fanga wasadenw ye kala ta ka dɔ fara jamanakuntigi maki sali ka fanga sarati kuntala kan ni kalo tan ye jamanakuntigi sigi kalafili o bilara desanburu kalo nata tile tan san ba fila ni mugan ani naani fanga sinamatɔw ma sɔn kalafili bɔli ma a dɔgɔkɔrɔ cɛbɔ caman kɔni y'u ka sɛbɛnw ladon jamana sariyasunba kɔlɔsili kiritigɛbulon na kunnafoli nasira wɛrɛ fɛ an bɛ taa keniya jamana kɔnɔ ka kɛ ni tasuma jeni kasara ye bi tarata fevriye kalo tile wɔɔrɔ san ba fila ni mugan ani naani keniya polisiw y'a jira k'a fɔ u ye dericɛ kilimati mina ni o ye sigamaaba ye tasuma jeni sɛgɛsɛgɛli dɔ kɔfɛ min yɛrɛ kɛra sababu ye ka maa wɔɔrɔ bɔnɛ a ni na ani ka maa kɛmɛ fila ani bi seegin jogin nayirobi a jirala k'a fɔ tasuma yɛrɛ kɔni wulila petɔrɔli gazi jilama dɔ marayɔrɔ la an bɛ an ka bidon kibaru kuncɛ ni tiriki jamana kɔnɔna ye bi tarata fevriye kalo tile wɔɔrɔ san ba fila ni mugan ani naani tiriki kɔkanko minisiri hadan fidan y'a jira k'a fɔ tiriki jamana bɛna a ka lasigidenso dayɛlɛ ko kura bɛngazi libi jamana na wa ko tiriki jamana t'a fɛ kɛlɛ ka damina ko kura libi kɔrɔnfɛla ni tilebifɛla cɛ walima ka saheli ɲin don a la a y'a jira k'a fɔ a ka taama kɔfɛ maliti a yɛrɛ bɛ na libi jamana kɔnɔ nin kibaruya damadama ninnu de kɛra aw tulo ni aw ɲɛ garijigɛ ye bamananw ko koko kunkuruni ka wusa maa ni sigiɲɔgɔn cɛ kumakan kunkuruni aw ni ce aw ka ɲamadali la ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ